tsiku limenelo linali tsiku la chipulumutso mu mzinda umene ndakulira ndimachoka kwathu kupita ku dera lina ziyangoyango za ku chipembedzo chakale zidakali mthupimu koma chisankho chakuti nditumikire mulungu mulungunso wandiyitana ineyo ndavomera mpingo wa mulungu nthawi inali yopweteka kwambiri kutembenuka mtima mulungu kundiyitana koma moyo unayamba kuyenda mopweteka kwambiri ndinapeza pamalo pena Azimayi akuyimba nyimbo imeneyi akunena kuti sindifuna kufa ngati Felike. Ndinayimvera kutali, thupi langa, moyo wanga, nzeru zanga zinayamba kugwedezeka. Kwina kwake kukumveka kuyimba. ndiyandikire pafupi nthawi imene ndimapeza azimayi akuyimba wachikulirepo ngati ine koma ndikulira misozi zachilendo chipembedzo cha seventh day kumuona munthu akulira sanganalire ndiye aliyense anangoti chete ndikudziwa kuti akadakhala mapente akadadziwa kuti china chake chikuchitika koma chipembedzo chathuchi chimene ndinkachitacho nchoti sitinaphunzire nkale lomwe ndipo nchachilendo kulira pamene pakuchitika za mulungu kumafanana nziwandawanda e ngati tili ku seventh day anangondiyang'ana chete opanda kundithandiza wina aliyense koma mtima wanga unali kuthawathawa kufuna khomo lakuti ndipulumuke kotheratu chifukwa mthupi mwanga nkuti zirubwerubwe zili pa mndandanda wotuluka sizinachokeretu Anabwera mzimayi ameneyo, anati, Mukulira chani, bambo? Tayamba mwachoka kaye, mukutisokoneza kuyimba. Ndinasuntha kuseri, anayiyambanso nyimbo. Kuti ndiyende ndikatulukire Mtala, amene mwakhala m'tauni ya Lilongwe, kuti nkatulukire pa Wakawaka, chifukwa kunali chakuseri kuja. Nyimbo imeneyi inali kuzunza moyo wanga. Ndinabwereranso. Mpamene azimai aja anatsimikiza kuti munthuyi akhoza kukhala wamisala. Anasiya kuimba n'kumanong'onezana. Ndinachokapo ndikuzungulira kuseri kukhala kobisala kuti asandione. Anapitirira kuimba nyimbo ndinamva mthupi mwanga kuti chinthu china chake chikutuluka kuchokera tsiku limenelo sindifuna kufa ngati felike imakhala nyimbo imodzi yapamtima panga ndipo ambuye mulungu wakumwambamwamba akudaliseni azimayi kodi kuyipa kwangaku kunachoka kuti Kuipa kwangaku kunachoka kwa ndani? Pakuti ndikawerenga Baibulo limandiwuza kuti zilengedwe zonse za dziko lapansi kulibe padali madzi. Ndipo Mzimu wa Mulungu amafungatira pamwamba pa madzipo, mwanjira ina, munthu kunalibe, chirichonse chimene inu ndi ine ndingachiganizire, kunalibe, amangotiuza za madzi okha. Kupita m'Buku la Genesis, ngakhale m'bale wake wa Genesis, Yohane, amanena kuti. Pachiyambi Mulungu analenga, ndipo atalenga anaona kuti zonse nzabwino. Choipa changachi chidachoka kwa ndani? Pakuti wolenga ndi Mulungu amene analenga zonse zabwino. Choipa changachi chachoka kwa ndani? ndikuzunzika chifukwa cha choyipa chimenechi niulephera kukhala pa banja chifukwa cha choyipachi chidachoka kwa ndani pakuti nkakwatiwa nuthamangisidwa nkakakwatiwanso akundithamangisa ndili ni choyipa chikhalidwe amuna akulephera unisunga chifukwa cha chikhalidwechi choyipa changachi chidachoka kwa ndani

Kumamva kukoma n'kamadya nyama ya munthu. Choipa chimenechi chidachoka kwa ndani? Ndimafuna n'tasiya, koma zundikanika. Choipa changachi chachoka kwa ndani? Kuzunzika. Koma mukanditengera ku Malemba, mukundiuza kuti polenga zonse zidali zabwino, kuphatikizapo Satana, kuti mudamulenga wabwino kwambiri. Mudzichemerera choncho kuti inu Ambuye kumwamba palibe choyipa chimene mudalenga. Pamene mumalenga, Yesu anali pompo, amene ine ndimamtsata, ndipo nonse pa utatu wanu munavomereza kuti ziri bwino. Nanga choyipachi chidachoka kwa ndani? Ndiri m'milandu masana wano, Ambuye mundifotokozere. Zuniwawa kuti nsinkhu ndiliwu ndikhoza kumakhumbila kamwana ka 14 years kuti ngonenako. Choipa chimenechi chidachoka kwa ndani? Ini nkhawa ambuye. Ndikumva mbiri kuti posachedwa mubwera kudzaweruza dziko lapansi. koma choyipachi chidakandivuta mpaka lero nimakanika ine kukhala ni mkazi mmodzi akwana anayi kapena folo mtima wanga kupumula choyipatu ichi chimenechi chidachoka kwa ndani pakuti baibulo likundiwuza kuti zonse zinali zabwino nanga changachi chachoka kwa ndani mundiwuze mulungu thupi langa ndilotopa ndasauka ine ndi kuyipa kwangaku pamtundu tukanika kukhala akhomo ilo amanena za ine ndipo ndiloona amanena di za ine mtima wangawu ndikaona achimwene wanga akubwera kudzapempha mchere umatupa eti mchere wa mdzanja koma umva kupweteka kuti china chake chikuchoka mthupi uli mchere Choipa chimenechi chidachoka kwa ndani? Sinuchifuna ine. Mundithandize Mulungu pamene ndikukwangula msonkhano uno. Ndilandire chifundo kuchoka kwa Mulungu. Choipa chimenechi chidachoka kwa ndani? Kuti ndikhoza kuchotsa chifundo ndinali nacho lija. Nikumpanilira munthu wamayi, numenya, numenya, numenya, mano nkuchoka, nkamaliza mtima kupumula kuti uu. ndamenya kenako chisoni kodi chimenechi chidachoka kwa ndani mtima wanga woyipa chonchiwu udachoka kwa ndani ndithandizeni ambuye ndisadakwangule dongosolo la nthawi ya moyo wanga pokhala ndi moyo mdziko limeneli mu msonkhano uno Tisadafike pokocheza, mundithandize, mundiyankhe, choipa changachi chidachoka kwa ndani? Ndinganamizire satana pano kuti ndi amene akubweretsa choipachi, ndivomere kuti ee, koma nkamafufuza mbiri yake mumve nawo mbiriyi. ine ndili ndi mafunso lero choyipa changachi chidachoka kwa ndani ezekiel chapter number 28 verse number 13 muzitsika ndili ndi mafunso choyipa changachi chidachoka kwa ndani ndikumva kupweteka sindifuna lero kupitirira choyipa chimenechi chidakali mkati mwanga chidachoka kwa ndani
Ezekiel chapter 28 verse yake ndi ya 13 unali Edeni munda wa mulungu mwala uliwonse wa mtengo wace unali chofunda chako sadio topaz diamondi berulo soham ndi yasipi safiro nofki bereketi ndi golodi Malingaka ako ndi akazi ako anakutumikira tsiku lolengedwa iwe, zinakonzekeratu zinakonzekeratu 14 Unali kerubi wodzozedwa wakuphimba, ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Anayendayenda kutakhala kuti pamenepo ndili pa graduation satana wapanga graduate walandira ma credit onse woyamikira mwa iye ndiye kuti munalibe cholakwika choipa chidachoka kwa ndani mundithandize mwakonza kale malo ofikira anthu osachita bwino ku gahena sindifunako mpaka lero mutandifotokozera mtima wanga ukusweka choipachi chidachoka kwa ndani
unayendayenda pakati pa miyala ya moto 15 unali wangwiro m'njira zako chilengedwere iwe mpaka chitapezeka mwa iwe chosalungama chidachoka kwa ndani kakhaleni m'bale wanga chidachoka kwa ndani Sandipweteke mulungu osalakwa mwina ine chachoka kwa ndani choipa? With a calculated statement yofotokozedwa ndi Ezekiel akunena ndondomeko za Satana za ungwiro wakulu otchedwa Lucifer anali abwino mpaka kuwapatsa mwawi wokhala m'munda wa Eden. Choipa chidachoka kwa ndani? Ndikadalira chifundo lero kuchoka kwa Mulungu, mundithandize. Potsika m'musi akuti unali wangwiro iwe, unali kerubi iwe, akupitirira kumuyamikira uja timati kuti choka, choka oipa iwe. Woyipa iwe, woyipa iwe Satana, umadya anthu iwe, ndi amene umandipangisa kukhala hule iwe. Koma Baibulo pano likufotokoza zinthu sikisi akuluwa mpakana anayitanidwa nkumayendayenda m'munda mwa Edeni. Baibulo likuti mpaka choyipa chinapezeka mwa ndani chinachoka kuti mpingo wa mulungu tili m'masiku osiriza ndipo moyo ukufikanso m'masiku osiriza ukufunika mtima wa munthu Ukhale ukusinkhasinkha za cholemera chotchedwa tchimo chimene umafuna utachisiya koma chikukanika. Tipeze gwero ndi maziko amene chidapezekera. Bible likuti unali mu Ideni iwe mmunda udali wabwino. koma choyipa chidachoka kuti kuti mpaka na lero ndiyambe kumatchedwa hule choyipa chidachoka kwa ndani ana a mulungu mudayamba mwalingalirapo kodi Ndikusinkhasinkha tsiku lina, tsiku limene munayamba kukhala woipa. Choipa chidalowa liti mkati mwanu? Nanga mmene chinkalowa chidabwera ndi ndani kuti inuyo mukhale mmene mulili lerolo? Pamene mwakhalapo, mukhale ochimwa mmene mulilimo. Tsiku limene chidalowa choipa chidalowa liti? Kodi mukulidziwa tsiku limenelo? kapena mumalitenga kukhala tsiku lopanda ntchito baibulo likuti mpaka choyipa chidapezeka mwa iwe chikuchokera kuti chiyambi chakukhala woyipa chimachokera kukukhala wabwino ndipo munthu samakhala woyipa asanakhalepo wabwino Choipa chimabwera pakati pa chabwino ndi choipa. Pakatipa mpamene pamakhala mastermind wakukhazika woipa kapena wacha wabwino. Kodi zikumveka zimenezi? Ana a Mulungu Tili m'masiku akumapeto amene Chikrisitutu sichikufunika kuyenda nacho myaa ngati kunsi kwa ayironi. Tikapanda kuganiza bwino za chinthu ichi chotchedwa choipa chimene chimatipangitsa ife kukhala pakati pa chipembezo koma tidakali ochimwa, kodi choipa chapezeka bwanji mkati mwanu? obwera nacho nda pangakhale baibulo pano likuti mpaka choyipa chidapezeka mwa nda mwa iwo kutanthauza kuti mkuluyo anali ni mbiri yacha yabwino sono mafunso wochuluka wosoweka kuyankha koma kukhala ni nthawi koma lanu liyambire pomwepo funso mudayamba kukhala woyipa liti kuti mufike saizi mwafika leroyi ndi kufika poti iweyo mchitserekwete chosaziona ngakhale msinkhu ukuganiza kuti kuyipa kwakoko kudayamba liti ukazindikira chiyambi chakulakwa kwako lero uchiyambanso chiyambi chakuchita bwino mukazindikira mmene munagwera kuti choyipa chidapezeka motere pamenepo ndi pamene muyambe kudziwira statement ndikupeza pano ndikupeza kuti akuluwa choyipa kuti chipezeke ndi chifukwa cha state imene iwowo amakhala mu nthawi iti imeneyi inali state ya ulemerero ya mtambasale ndi imene inachita invite choyipa kuti chita chibwere koma ndili ndi ena pano ndi woyipa chifukwa cha mavuto malinga ni mavuto mmene anapezera afika point yolandira makobiri kwa adani ndikunena kuti mankhwala nkathira nda nkathira ndine chifukwa cha cha cha umphawi umphawi ungasogolere kuitana chota choipa ulemereronso umasogolera kuitananso chani choipa baibulo pano likutiuza kuti mkulu uyu wotchedwa satana anali m'munda mwa edeni ndipo baibulo mmene likulongosolera likufotokoza zinthu za mtengo wapatali mpaka kumuyamikira kuti ankagona pa miyala akunena siliva ndi chani ndi golidi ndiye kuti mmene choipa chimakampeza nkuti ali pa mtambasale wa dziko lapansi ana a mulungu ndimafuna ndikusamaliseni mochenjera kwambiri masana wano ndikutheka kuti nyengo ya mtendere imene tikuyendamo ikoza kukhala airport yoterera choipa ufulu umene mulungu watipatsa chikhoza kukhala chiyambi chakukanika kwathu kufika mu ufumu wa mulungu taonani chimene satana akupanga nyengo ino talioneninso dziko limene likupanga nyengo ino ndi kuchulusa mtendere kuti choyipa chipezeke mwanda mwayi chabwera ndi ndani choyipachi kuti inu ndi ine lero tikhale oyipa mmene tililimu ana a mulungu chapezeka bwanji chinthu chimene mulungu akudana nacho lero mmene mulilimu mukudana ndi mulungu chifukwa choyipa chili mkati mwanu koma maziko akuti choyipachi chibwere ndi satana kapena mtendere kapena mavuto chifukwa pamenepo mukawerenga mupeza zinthu zingati amen pali mtendere ndi chani koma pakatipapa panayamba kutchulidwa wina wotchedwa chani satana ndi amene tikhoza kuona ngati tikakhala pa mavuto akutipangisa kuti tichimwe tikakhala ndi mtendere akutipangisa kuti titaninso tichimwenso kodi zikumveka izi ndiye kuti funso lino lakuti ndiye kuti choyipa kuti chipezeke mwa inu chapezeka bwanji mukapeza kuti ndi zisankho zimene anthu timata timasankha Tsiku lina mukakhumudwa mukakafika pa mzera wolandira mphoto imene mudapanga ku dziko lapansi. Mukapeza kuti mukuchongetsa machimo ena opanda satana kusainira chikalatacho cha tchimolo, palibe signature yache. Wangochimwa munthu choti ni wopusa. alibe kusankha koyenera kofuna kulemekeza mulungu sazindikira kufunika kwa mulungu ndi tate amene adamulenga samatha kusankha m'malo mwake akukokomeza kuti satana ine satana ine uti satana wache wopanda nzeru uli nda uli iwe mwini chifukwa cholephera kuti kusankha cholephera kusankha kodi zikumveka izi mpingo wa mulungu dziko lapansi likubweretsa zinthu zosiyanasiyana tikapanda kusankha tichimwa machimo opanda osayinira choyipa chapezeka mwa iwe chabwera ndi ndani kodi zikumveka nkhani zimenezi anamu inu mukuganiza kuti amakhala ali satana zikamabwera zinthu basi nthawi zonse muganiza kuti ndi satana osakhala kuti iwenso kusankha kwakuta kwakuvuta kodi zikumveka izi satalika ndikuuzira anyamatawa ife amene tayendapo msatana ndikoza kukufotokozerani kufooka kwake ndi mzimu satana popeza ndi cholengedwa cha uzimu munthu ndi satana wamphamvu kwambiri ndi munthu chifukwa satana akapita pa munthu amakapeza zinthu ziwiri mzimu ndi thupi kodi zikumveka izi mzimu ukuchoka kwa mulungu thupi likuchokanso kwa yani mukamtenga satana kuti mukafole mukalandire ndiye kuti amene adalandira zochuluka ndi munthu kusiyana nda satana chifukwa satana pochoka kwa mulungu anatenga thupi la ungelo lokha la uzimu lokha zatha thupi ili ndili nalo ine ili sadata sadatenge kodi ndikumveka ine ndikumveka ine anamu inu tamvera pamene tikufika pamaso pa mulungu inu ndi ine satana ali apa satana ali mzimu yekha thupi alibe ndiye ife amene tacheza naye akamapita kwa munthu kuti akamchimwitse amayima kaye kuganiza kaye zinthu ziwiri thupi palokha limatha kupezeka ndi ungwiro umene satanayo sangakwanise kuta kugwira chifukwa perfection ya chilengedwe cha mulungu mmene amalilenga thupi satana ali ndi full information kuti chimenechi ndi chifanizo chanda cha mulungu pofuna kugwira thupilo amacheuka kaye kuyang'ana uku ndiku ndi uku Zitengera thupilo likayang'ana mulu wa zinthu zimene satana wapanga nkukatengako zimene satana adapangazo pamenepo satana amapeza pota polowera koma ukakana zonse zimene satana waziyika mdziko thupi lanulo silingagwidwe wamba ndi satana mdyerekezi kodi zikumveka zimenezi nanga choyipa chidachoka kwa ndani ameni mpingo masiku wena ziwanda zikalowa mmakomo mwa anthu zimatuluka mnyumbazo opanda kugwira thupi lililonse chifukwa thupilo palokha limakhala ndi ulemerero wa umulungu chifukwa munthu ndi cholengedwa chanda cha mulungu kotera kuti ngati inu ndi ine mu nthawi ya kumapeto ngati ino sitingakhale ndi chithunzithunzi chodziwa kuti ine ndi ziwiri pamaso pa mulungu satana ncha nchimodzi nchifukwa chake malemba amanena kuti ife ndife oposa nda angelo ndipo tikalamulira nda Angelo. ndipo tikaweruza nda Angelo. ameni mpingo wa mulungu Amen. sono kudewezeka kumene munthu ali nako ndikuti anam'bera kudziwa zakufunika kwake kwa iweyo pawekha ndiye chifukwa chakuti sumadziwa kufunika kwako zimapangisa kuti satana azikupezerera ndi kumaseweresa zinthu zako zomwe nkumakubonisa koma zili zacha zili zakozo chifukwa chacha cha ubulutu umene tili nawo lero tiyeni tidziwe kuti munthu amaposa satana ameni mpingo chifukwa chake thupi likalengedwa ku dziko ndi limene limayang'anana ndi zinthu zingati zija ziwiri zija ulemerero kapena cha mavuto ameni mpingo Amen. mmene inuyo mungasankhire ndi chimene inu mungafune kuti chikhale ndi chimene chimata chimakhala ndipo satana sangakuletseni chimenecho inuyo mukata mukasankha ameni mpingo Amen. koma mwina kuzindikira kwa kufunika kwanu pamaso pa mulungu ndi kumene kumakhala kota kosausa mtendere ndi pamene tsopano ana a mulungu tikuona mafunso ochuluka akubwera pa moyo wathu kuti nanga zoyipa zimene tili nazozi zinakhala bwanji mwa ife for bible likuti anali wangwiro mu edeni mpaka pamene choyipa chinata chinapezeka mwa iye ana a mulungu mawu awa akutipasa chithunzi chakuti zoyipa zimachita kuta kubwera munthu sanabadwe wota koma choyipa chimachita kubwera ndiye lero mumsonkhano uno mmene chinabwerera leronso tikhale ndi mwayi ochita ochichotsa kuti tibwerere pa ungwiro thupi likhale lacha mzimu akhalenso wacha ziwirizi zikangokhala perfect pamaso pa mulungu satana samabwera nkutani komwe nkubwera komwe amayima patali chifukwa zonse ziwirizi iyeyi amadziwa kuti ndi zamphamvu chifukwa zinachoka kwa nda kwa mulungu koma chifukwa chakuti amaba kusazindikira nkuyika mwayi mkusazindikira kwanuko mumalitenga thupi ndikunta ndikumpatsa ndiye amabwera ndi mazingano nkuyamba kulita kulibaya chuyu akalibaya nthawi yomweyo amabwera kuzapereka mayankho achimene watanicho wabaya chicha kodi zikumveka zimenezi ayika minga ukangoponda amakuuza kuti timachosa mphinifolo mwaiona nkhani imeneyo ameni athamanga ayika chifuwa nthawi yomweyo akuti timachosa ndi zimatabuleti dzikuludzikulu zimatchedwa tb chakuti chakuti zazikulu chonchi nzimene timata nzimene timamwa koma wayikamo cha wayikamo yekha kodi zikumveka zimenezi tsopano tikapanda kuzindikira bwino tidzaganiza kuti zoyipa zonse zimabwera ncha ayi zoyipa zimabwera ndi chisankho cha moyo wa munthu amen chimene mwasankhacho ndiye satana amathamangira kuti oho asankha uhule basi papala papala papala kukuponyera tiasungwana kodi zikumveka zimenezi o asankha kuba basi waunda papala papala kukuponyera timadiru tambirimbiri kuntchito chifukwa cha chani cha chisankho chimene iniyo mwata ndiye pali machimo amene munthu akalandira chilango palibe siginecha yanda ya satana kodi zikumveka zimene baibulo likuti anali kerubi mpaka choyipa chinapezeka mwanda ndikuti choyipa chinachita kutani kuchokera kucha kuchisankho chimene lucifer anata anasankha kodi ndikunena pano eh? zikumveka ana a mulungu ameni mpingo wa mulungu mukusankha bwanji masiku akumapeto ano masankhidwe anu ndi zolakalaka zanu za moyo wa nthawi ino ndizo zimene zikakuotcheni ndi kukupasani chilango sonatu tikamanena za chilango okondedwa chilango chilipodi amen kaya akudziwa ndi ambuye ameni foma chali chathu nthawi zina mwina zimenezo ndi zoona ine ndakhonzeka kumvera ngati chili choonadi amen kanza bodza ndi ambuye atithandize kuti tikufalitsa cha tikufalitsa bodza Tonse timamva kuti tikadzamaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano, tikukalondera chilango. Baibulo likuti, Abwino ku moyo wosatha, oyipa ku imfa ndi mnyozo wosataniso? Analemba kuti wosathaso, eh? Momwemwe? Ende zinabwera zipembedzo ndikuzati kuti ayi mukakhalako kanthawi kochepa ndiye mukataniko. Kodi zimveka zimene? Akuti mukangoti pya basi mm, ndiye mulungu akangokhala basi basi phe kumayang'anira anthu aiwo akupsa anthu angokhala phe zonama asakayang'anira choncho iya mukangoti pekekeke basi mwataniko akutu ndiye 7 kuli kuchimwa tu sinanga akuzati akangokhala kwa wiki cha yachiwiri ataniko abwerako akulu ndiye kuli kumwa kusokoneza pa tchalichi kunenana miseche kudyana chilungamo akumachidziwa akuti ngati ndingaferero one week nkakupeza kodi zikumveka zimene ameni Amen. Ndidathamangira kunyumba kwa nzanga ndikuti akulu eh, ndi zikhala bwanji akuti amwene ndalamazo ndatengadi 18 million ndiye pano pamene musanapeze alamu anumu alamu anu ndawauza zoti ndalamazo akata akabise koma ine sindikuthawa andimanga ndikangokhalako cha miyezi olo 3 years palibe kanthu ndalama ndizaita kuti mukuona chinthu chimene chanama ndi chimene akhristu lerotu akupanga chifukwa chipembedzo chathu chatiuza kuti tikangokhala pang'ono nkutaniko kodi maganizo ndi ziphunzitso zimenezi ndili ndi funso kuti choyipa chidachoka kwa ndani kuti mpakana akamulimbitse mtima munthu kumuuza kuti kugahena kuli bailout kutanthauza kake tunkumeneko kugahena kuli cha kuli bailout ana a mulungu kapena chifukwa ndi mawu a mulungu ngakhale kuti ife tidakhalako ku chipembedzo cha satana tayendapo ndi satana ndimadziwa ndithu kuti si zonse zimene satana adanena zimene zili zoona ndipo mmene tabwera kwa mulungu ndife okonzeka kumvera zimene ana a mulungu angatita angatiuze koma ndikupatsani statement imene satana adandita adandiuza akunena kuti kuli bairodoji Bairodoji ndi Area 2. Akati Area 2 ndiye kuti akunena kuja ku Gahena. Ndiye amafotokoza kuti tiyeni tidyeretu tichitiretu zonse chifukwa tikadzachoka pano ine ndilibe kokasungira anthu last denis- destination yathu ya ife ulendo tinyamuka tikuyenda m'mathalakimo kothera kwake ndi apo ndiye mukakhala mkalasi ku chipembedzo cha satana amajambula uku gahena uku paradizo live osati amabisa so kukunyengererana koma mukakhala wiki imodzi ku- ku- ku- ku- ku sataniki kulibe amakuuziratu uku uku nkokhala muyaya umboni wake amasegula satanic bible chapter number 18 verse 20 imanena za kukhalitsa kwa mizimu yosamvera ku gahena dyeratuni gawo b anayika mawu amene kodi zikumveka zimenezi mutanitu mdyeretu koma mukalowa mkalasi momwemo akabwera anthu okhala ku chikhirisitu amene amajoyina sataniki koma atakhalapo ku cha amene amadziwa baibulo ndi amakuvundukulira lisoni cha malemba ndipo kutha pa zonse azaponyedwa nyanja ya cha kumene kudzakhala kulira ndi kuta mukumva madolatu akununkhira mmene momo kodi zikumveka mayulo ukwata mukumva ndiye kuti kusankha kwa munthu yekha osati satana ndi kumene kumampanga munthu kuti ayi nditenga ndalama kodi ndikumveka ine ndiye kuti uthenga wabwino womuuza munthu zakuti kuli gahena ku sataniki kulikonso sabisa sazakunamizeni sata sabisa amanena kuti ineyo ndilibe kopita kokaika mutunso ndilibe chifukwa anandipasa mtunda ndi cha ndi nyanja ndiye amakupitisani ku chivumbuluso chapter number 21 kodi zikumveka zimene akuti nkhani imene imandidesa nkhawa ine ndi iti imene pakuti taonani kumwamba kwa cha dziko lapansi lata sopano inetu akati lasopano sakunena liti sakumva wanthu amatimenya mmapewa pa pa pa pa mukumva akuluakulu ilili ili mukuchimva chibu- chibuku ichi akunena kuti kumwamba kwa cha ndi dziko la cha ndiye langali lidzakhala pa ndiye kuti kulibe ndiye kuti ine kokhala cha ndili kokhala ngati ndiye kuti mukapita ku sataniki ngati kuli chapter chimene satana chimamuopsa alibenso b kapena x kapena 4 kapena times kapena geometry amachisiya plain ndi kusowa choikapo ndi revelation chapter number 21 amakumenyani pachifuwa tsiku lina akutitenga akuti tiyeni mukayendere matauni ndikuyamba kuyenda singapore addis ababa kuyenda matauni otchuka kuti matauni onsewa awa azatani amenewa adzatha chifukwa kuli mzinda umodzi wokha chapter 21 umene ukuta ndipo yerusalemu watsopano adzata adzatsika ndiye ngati azatsika adzakhala pati singapore idzakhala ili ku amsterdam ali nkokhala ana a mulungu choyipa chimachoka kuti chimachoka kukusankha kumene munthu wata wasankha kodi zikumveka zimenezi ameni mpingo kusankha kumene wata wasankha muchiwerengero cha anthu amene ine ndidaonapo akuthawa ku chipembedzo cha satana anthu 24 sindatchula achuluka kodi zikumveka zimenezi ningokuwuzani zimene zinachitika ku chipembedzo cha satana kuli tima agent ting'ono ting'ono ti- ti- taku primary timene timayenda ndi uthenga opita m'makomo kapena m'masukulu kapena m'mamidzimu timagulupu tosiyanasiyana ndi kumakabonitsa zokoma zakuja za kusataniki kodi zikumveka zimenezi kuwonjezera pamenepo anathandizira kutsegula chanelo nigerian films ndikumakuuza ndi kukoma kwa mmene chipembedzo cha satana chimata chimakomera anthu nkumata ndiye mukakopeka nkukutengani step number one kuti inu mudziwe kuti choyipa chikuchoka kwa ndani level one amakuuzani kuti a pali pologalamu zomwa magazi tiyeni mupite mukaona kuti ndi fanta weniweniyo ndipo ndi zoona sakhaladi ja sakhaladi magazi kodi zikumveka zimenezi mukachoka levo imeneyi mwakwanisa izi ndiye kuti mumasendera mukalowa mkatimu mmalowedwe umangokumbukira kuti pochoka kwathu nayima panja pa nyumba ina yake koma kuchoka kwa pamenepo kulowa mkati suziwa ungoziwa kuti tsopano ntchito ija yatani pano yayambika sizoti tikakumana ku city center iwe kupita uh, ayi kodi zikumveka zimene iwe ungoziwa kuti tsopano ntchito ija yatani pano yayambika pantundatunda ngati pamenepa umayamba kuona chiofesi kapena chinyumba chokongola korido ili tani magetsi ali ngwe pamtundatunda koma munthu okhala kwakapambanya kumidzi ngati kumeneko kodi zikumveka zimenezi ndikuti akukutenga kokata kokalowa ndikufuna ndikupasani chithunzi kuti choyipa chimachoka kwa ndani munthu amachita kutani yekha kusankha yekha ngati mmene adasankhira lucifer apa unali wabwino iwe mwide mpaka pamene choyipa chinapezeka mwa nda mwa iwe unkagona pa miyala vuto linali chani nalakwa pati kodi zikumveka namu amen ndiye mwalowa ukapezeka mchinyumba chimenechi zinthu zonse zimene zimachitika mmenemo amakupasa option yakuti usankhe sakakamiza Chinthu chokha chimene amangochita ndi kukupatsa magineti okuchotsa umunthu kuchoka pamene uli kuti ulowe pamalo pamene wafikapo. Koma mmenemo, amakuuza, Akulu, ndi mmene takuonerani magazi anu, akuoneka kuti titakusankhani unsembe kuti muzitibweretsera M- mandoda amadazi amadazi to amafuna muzipemphera kwambiri kodi zikumveka zi- zikumveka pale pemphera kwambiri pale osapanga masewera dazi dazi limenelo paso kodi zikumveka zi iweyo uzibweresa acha amada Akamanena kuti iweyo uzibweretsa wamadazi, satanayo waona kale kwanuko kuti kuli anthu 4 kapena 5 ndacha kusankha sukatani sukavutika ndiyeyo akangoti choncho wakuuza kuti oye chabwino nde akuti nde lero lomwe lino za changu usankhiretu achaniwo amadaziwo makosana kuli tekinoloji ndi chifukwa chake nthawi zina mmati nkakhala pa, pa, pa akanema tili nawowa kodi zikumveka zimene masikirini timaonera ine nthawi zina zimandibalalisa kuti "Ah, sindili kokuja chifukwa mmene chimabwerera chithunzi cha madazi akwanu wonse wapeza live mmene ukwaonera mtu sima nimanena dazi lake izi lina izi waliona eh, iweyo kuti ukhale ndizi undipezereko ati na iwe ukuona kuti uyo ndi khazeni wanga uyo ni mwana wa chemwali yanga awonda malume kodi zikumveka zimene chem amayi anga aja kuti ampeze fetereza ndi chifukwa cha nda dazi lacha ndi liti mwati dazi limakhala opanda makobi dazi lacha ndi liti ndi ilolo ilo ndiye umaona kuti ah, ineyo sindikufunika anthu amene muku- mukuona kusankha ndiye kuti kusankha kulipo ngakhale ku chipembedzo cha satana si zonse zimene zimachitika mokakamiza amakupasa kusankha baibulo likufunsa inenso ndikufunsa choyipa chapezeka bwanji mwa iwe ndi kusankha kwako kodi zikumveka zimenezi ndiye anthu ndinawo pano 28 wa anakana kodi zikumveka zimenezi ah, ineyo uyo ndi khazeni uyo ndi uje uyo ndi amenewa ndi amene ali m'timanyumba tamalata kwathu nthawi ya chimanga ya mvula ya njala amathamangira m'timanyumba tati timenewa amenewa amagawa chimanga pakwathu ine zimenezo cha ngati ndi choncho ine zimenezo cha ayi amakuuza kuti ndiye tikupengetsa anthu 28 ananena kuti ife zimenezo cha ngati ndikupenga ndita kodi ali ndimi- ali m'misala ngati 28 24 alipo ndimawapezaso town kukumana timaseka bwanji adza bwanji za- akuti hey mani ndinangochoka chota ndinangochoka chota kodi zikumveka anasankha kusatumikira Satana anthu 28 wa ndipo iwowo ananena kuti Kuli bwino iwe satana ndi anzakowa munomo ine undiphe koma zopereka anthu folo owadziwa ine cha ine ayi kodi zikumveka zimenezi ndiye amata amayamba kubweretsa mfundo zokuopseza pamene ndimanenera kuti "Ah, tinkatumikira kape kaya ndi kape iye uja Ah, mwana uja ndi kape kuopsya zija amangoopseza satananso sapanganso nkupanga komwe nimatero kuti ana inu musamaope ngakhale akuopsezeni kuti tikupha uphe mayi ako munene kuti sindiwapha inunso sakutanini sakuphani ife tili moyo bwa sukalamba uku thamangira umeta ubisa imvi zambirimbiri m'mutu kodi zikumveka ana a Mulungu N- choyipa chachoka kuti ndikutani kwanu ndikusankha ine ndimatero kuti chisankho ndi chaulere masana munthu ali ndi mwayi otani pano kusankha kukhala woyipa kapena kukhala wachani satana ali padera sizikumkhudza zimenezo kodi ndikumveka ine nkhani tikukambirana lero pano satana sikuta anyamata amenewa ndiye ndikumkumbukira mkulu wina amene ndi alipo akumuuza kuti akulu e ndi ankamulozera mkulu wina anatisiya ndi bulutu mkulu amene koma mukapita mtawuni kwa abiyi mukapeza kuti kuli ma rest house ake otchuka kwambiri amatchuka ndi boma amene amati la mangochi ndi amati mangochi chakuti chakuti kodi zikumveka zimenezi ndi akumuuza kuti wamuona mkulu ameneye waziona zonse wazipezazi anagula matiraki tsiku limenelo tsiku limodzi ndikupeza matiraki 26 tsiku ja limodzi ali wamuona uyu ukhala ndi matiraki anga 26 koma tsopano chikuvuta apa walowatu pamenepo chikuvuta pa inu lero kuti mupeze mwayi muli ndi ziwanda ziwiri zimene zimakusakasaka ndiye ndikufuna kuti muphe chani anavomera msanga kuti e ndipha chani zimenezo nde tithana nazo basi adaphwanyira ziwanda ziwirizo kamwana kake koyamba ndi kachiwiri ndiye ziwanda ziwiri zokatanizo abwera pakanema ine ndikungoyang'ana ndi ehe ziwanda ziwiri anakana kuti nayine ngati ndi zimene zinatani kusankha na mulungu mumasankha nokha satana alibe chikwapu chilichonse chochimwitsira nde Ah, akuluakulu nsiyeni zanu amweti kuohowana ohohowana ndinuyo mwambwambwana ndinuyo satana musamangonamizira tangombwambwana tokha ulatupa ameni mpingo tatenti ayese masanano amene tikhoza kupanga chani chisankho kusankha musankha kutani kodi zikumveka zimenezi ana a mulungu palibe chinthu champhamvu kwambiri ngati kuta ngati kusankha nkhani imene inkandimalankhula ayayi ali pati ali pomwepo akananena kuti ezona tidali mu nthawi imene tidagwidwa ukapolo wa ngongole kuchoka pa ngongole ina kupita pacha pa ngongole ina kodi zikumveka zimene kufika pa khomo timakumana njira atabereka nda abereka mwana kaliposo kasikana kake kalipo pano akabereka kahatifa Akita- timakumana pa njira pa njira wina akuta wina akupita uku kulephera kulankhulana mphamvu yacha yangongole koma tsiku lina ndinati ee mwana isisa ndija pansi tipange bwanji akuti ainenso ndili mmawu inu musananene ndiyambe nda ndiyambe ndi amuna anga e tisazangongolenso ine ndikuti nanenso nkhani yake inali iti ukuona nthawi ya ukwati ikupezeka Ah, simunangongola tinu mabanja banja ukwatitu umasokonekera ine wanga umasokonekera ndi cha ngati wagonera chimwene ako ka mtima ukuthawa ndi cha chisangalalo ndi mtendereso wacha ndiye tinasankha kuti tisazataniso tisangongoleso ana a mulungu kusankha kuli ndi mphamvu zomwezo zimene tinkavutikira kuti tikangongolezo lero mulungu amatipasa zopanda cha zopanda kungongola kusankha kwanu ndi kumene kukupangeni inuyo kukhala mfulu wa machimo amene muli nawo lero osati satana koma kuta chinachoka kuti choyipa pakuti ankakhala m'minda mwacha m'munda mwa Edeni ndiakuti ngakhale pa mnyala mata amagona akulu amenewa anasankha ndi akunena kuti akulu ngati ulemerero wake uli woti ndiphe ana ngati awiriwa ine zimenezi ndata ndakana Ndiye mmene amanena kuti ndakana. Tsiku limenelo kunali akulu amenewo ndi ankhanza kwambiri m'zipembedzo za Satana. M'malimana a chipembedzo cha Satana mumakhala anthu ankhanza. Kodi zikumveka zimene? Anthu acha amakhala cha ankhanza. Chifukwa kuti ine ndidziwe kuti anthu amene amakhala ankhanza mkulu wina anachita kubwera nawo ali ndi moyo mpaka lero ndipo kuti tatchule pano zochititsa manyazi kodi zikumveka zimenezi kodi zikumveka zimenezi Chifukwa inuyo inuyo mulipa kodi zikumveka zimenezi? awandauza pomaliza mukumane ndi amene pamutu wache ndatani kodi zikumveka zimene anabwera nako kamtsikana mmene ansembe achikazi a chipembedzo cha satana amalandira mkulu misozi kuti akulira mkazi amusiya kugalimoto akutenga kamwana kuti kupereka mmene amabwera makosanawa kudzafika apa mwana uja alibe anangowabweretsera kachitambaya ka white ka magazi ndikuwauza kuti kameneko muzikaika mchisaka mukamakasuzumira muzikapeza moja ndalama kodi zikumveka zimene anatuluka mkaja asiya mwana akutuluka nchitambaya chokhala magazi zathera pati sono kuphaka mwana kamoyo mukuganiza kuti ni munthu ndi anthu ake ndi amasewera E, ndi akulu amenewa adawapasa chimbama atanena kuti ine kupha mwana uja amamenyedwa ulere kodi zikumveka zanamo chimene ndikuyesera kuyikamo nkhani imeneyi mulaliki munchani ndikufuna ndikupaseni chithunzi chakuti Kusankha ndiye chinsinsi cha chipambano cholowera mu ufumu wa mulungu amen ndipo lero mudziwe kuti ngakhale akuchipembezo cha satana amatha kutuluka chipembezocho chifukwa chisankho satana sakakamiza amaperekanso mwayi woti munthu atani nchifukwa chake pano pali funso kuti ndiye kuti choyipa chimachoka kwa ndani inuyo kodi zikumveka zimene satana ndi ndani ndiweyo sakumva anthu chichewa chikuvutani kumva inuyo ndiye nda maganizo ndi ndingaliro zotani kodi zikumveka zimene munamva pa genesis amatija chapter number 6 mulungu anaona kuti ndingaliro zake akumtchula satana akutija ameni mpingo kodi simungalole masana wano kuti muchose ubongo wakaganizidwe koyipa muziganiza ndi kusankha mwakufuna kwa chifuniro cha mulungu chimampangisa munthu kuti azisankha bwino ncha munthuyo akhale bwenzi wa baibulo amen chifukwa umu ndi mmene mumakhala statement yonse ya chikhalidwe cha munthu kuti akhale bwenzi la nda- la mulungu ameni mpingo sono chimavuta nchakuti ku dziko lapansi lino takhala tikuyenderadi masystem Munamva akulu anga aja apa amati ma system angati 7 lero tipa system namba cha imene ndi system ya democracy ameni mpingo ndiye mkati mwa masystem onsewa chipangizo chapamwamba kwambiri chimene chathandiza masystem onsewa ndi sukulu mwati zi ndi chani ndi sukulu ana mulungu ndikuwuzeni chilungamo pano ngati unyinji unyinji unyinji wa anthu uti ukalowe ku gahena ndi sukulu sukulu yathandizira kwambiri kuti munthu asaope mulungu kuti munthu apange zisankho zolakwika sukulu yathandizira cha komanso satana walowa kwambiri kuseli kwa sukulu ndi kusokoneza mpaka masisitimu onsewa amangomulondola munthu mmene lero ife tikubereka vana kuaberekera pa ulamuliro wa nambala 7 wa demokrasi sukulu ija tsopano yatengeratu ulamuliro wonse kodi zikumveka zimenezi ndi mmene mnyumba tsopano mulibe mzimayi nonse ndi amayi kodi zikumveka zimenezi mnyumba tsopano mulibe abambo nonse ndi nda kodi zikumveka zimenezi ikuchita zimenezi ndi chani sukulu ikumpanga mwana wa standard 5 kuziwa ndendende mukamati iyaye akuchokera ku queens a- ati nakagula kamwana ukaona kamwana ka standard 5 kuzungulira kuseri kukatenga kapu ya madzi uku kakusekaka ukagula mwana akagula kuti ndiye mwagula zingati iwe kusowa chochita sukulu kodi zikumveka zimene ana a mulungu ndimatero kuti kusankha m'masiku a demokrasi ngati ano zathandizira chitukuko chimene chilipochi kuti munthu alephere kusankha chilungamo ndi ambiri tikusankha kuchimwa kuti tichite suit environment ya zochitika za nthawi yacha ya pansi pano satana wangochulusa zochitachita kuti kusankha kwathu tiziona kuti zimenezi ndiye mtendere koma tikutaya chifuniro cha mulungu mpingo wa mulungu mundilole masana ano kuti inu mukhale mukuganizira mozama kwambiri kodi choyipa chidachoka kuti baibulo likuti mpaka pamene choyipa chidapezeka mkati mwa ife chapezeka liti satana tsopano amabwera pakati pa anthu ochimwa kuzasunga malekodi kodi zikumveka zimene mukhoza kukhumudwa inu lero satana akukukumbutsani tsiku limene choyipa chidalowa mkati mwa inu chifukwa amachita kutani kukankhizira kuchokera pa zisankho zanu ndi amangodziwa kuti kusankhawa adasankha pa 5 september kuti akhale oda oyipa amen so ngati mukudziwa tsiku limene kuyipa kwanu kudayamba muli ndi mwayi koma ambiri ife ngakhale tsiku limene tidayamba kukhala oyipa sitilidziwa tinayiwala kalekale timangopita basi chiyambi chakuyipa kwathu sitichita amayi ndi abambo muzidziwa chiyambi chakutani kwanu chakuyipa kwanu kuti kodi unali mtendere kapena ali ali mavuto munayamba kuchimwa chifukwa chani chifukwa mtendere umachimwisatu anthu kodi zikumveka zimenezi mukapita kwa mzathu olemera kwambiri mungontenga bill gates amene ndi odziwika kuti ndi otani kwambiri ndi olemera kwambiri mumve mbiri yake mupeza kuti ndi munthu basi woti anapanga sukulu bizinesi nkuyamba nomo koma mmene chuma chinachuluka anazisankhira yekha kukhala mulungu wa anthu onse pansi pa nthaka chifukwa cha ndalama zake ndikusankha kuti iyeyo adziyenda pamodzi ndi chifuniro cha satana ndikumapereka mauthenga amene satana akunta akumpatsa wapereka kuja anachita kutani kusankha amen ndimatero masana wano kodi mungamusankhe mulungu ndi kusiya chisankho chimene mukuyendera lerochi lero mupange chisankho chosankha nda chosankha mulungu vuto la zisankho zimene tili nazo zimapangisa kuti ifeyo tiziziona tokha abwino ndipo sitimavomereza kuti ndife anthu ochimwa ameni mpingo anthu ake amakhala osata osamva odziikira okha kuchani kumbuyo kuti ali abwino koma ndikufuna ndifunse kuti kodi choyipa kuti inu mukhale mmene mulilimo kuyipa kwanu kudayamba liti koma pambuyo pa funso limeneli masana wano pali nkhawa yayikulu kwambiri ndiyo yakuti ndimafuna ntasiya kuchimwa koma ndimalephera kodi zikumvekazi ndimafuna ntasiya kuta koma ndimata ndipo kulephera kumeneko ndi kumene mulungu anakuona kuti azibweretsa yesu ku dziko la cha lapansi chifukwa pawekha munthu sungathe kusiya cha tchimo ameni mpingo pawekha munthu susiya cha ndekuti chisankho ndi kusankha chifuniro cha yesu khristu ndi kumusankha yesu kuti akhale mbuye ndi mpulumutsi wacha wa moyo wako pamenepo mukwanisa kusiya machimo chifukwa chake nchani mukamsankha yesu mumve kuchokera kwa ine ex satanist ameni mpingo mukamsankha cha yesu pamene pakuchitika mpikisano kapena pamene pakuchitika chandamale chakusankha kusankha choyipa kapena chacha chifukwa chakuti inuyo mwamtenga yesu amakupangani cover ndi kupanga separate choyipacho amachitalikitsa nthawi zonse mumakhala ndi ganizo loyamba kuti ndisankha kuchita chacha chabwino now satana akabwera ndi munthu amene wapanga chisankho choyenda ndi yesu amalephera kubweretsa maganizo okongoletsa chisankho cholakwika chifukwa pamakhala kuti pali distance pakati pa iwe ndi nda ndi satana uja ameni mpingo kotero kuti chifuniro chakuchita bwino tsopano chimayamba kutheka bwino inuyo mukakhala pamaso pa nda mukakhala pamaso pa yesu kodi ndinu okonzeka kumulandira yesu ameneyi ameni mpingo ameni mpingo ine ndikudziwa kuti ndakhala oyipa kwa nthawi yacha yayitali ndipo kuyipa kwangaku kumachoka kwa ndani ndazindikira lero kuti ndi mmene ine ndimata ndimasankhira amen ndiye ku nkhondo ya kuchisankho sitimapita tokha timatenga yesu kuti akatithandize kuta kusankha ameni mpingo mukapita nokha kukusankha mumafoyira kodi zikumveka zimenezi ndikukumbutseni munalowako ma- ma- mashopu amwenye munalowa nthawi zina mukalowa muzitembenuka msanga kuyang'ana pa feremu apo muzaona pali kambale kambale nthawi zina kamakhala kagolide ndiye pamalembedwa malemba kodi zikumveka eti koma mukachita mwayi kutembenukanso nthawi zina mupeza kuti palibe malembawo koma pali tsamba lowuma mukachita kuti iwowo sanasamale mumapeza kuti pali kapepa kamene kamatchedwa kuti talazimu kamakhala kakuyenda chonchi kodi zikumveka eti kameneka ndi chinthu chimene chili choopsa kwambiri pa miyoyo ya anthu osapemphera mukamamva kuti munthu mtawuni amabalalika amabalalika ndi ziti ndi zimenezo kodi zikumveka zimene iweyo ponyamuka umapita kokagula mchere kodi zikumveka zimene ndi thumba la soya pieces mayingana na soya otupa ku nyumba kodi zikumveka zimene koma network ya ziwanda za mwiitano zimakasokoneza kusankha kumene umati uta usankhe mtauni muja ndiye umakabalalika m'malo mwake m'malo mwakuti umapita kokagula nsalu umakabweretsa ulusi na zingano tena kodi zikumveka ziko Kodi inu simunayambe mwaonapo kuti mwalowa mtauni mukagula chinthu koma mwagula chinthu chimene simmafuna? Komanso mwachidule munthu aliyense akangolowa mtauni kaumunthu kake kamatani ndithu kamasintha kamatayika ndithu. Kodi zikumveka zimenezo? Ameni.

apisa tu akulucheko kuyang'ana kundu watu angabe zonama amakhala kuti abalalika kodi ndunena ana a mulungu ndi chifukwa chake pakufunika ife amene tikupanga chisankho kwa mulungu tikhale okonda kupemphera kuti mapemphero azititeteza pakupanga zisankho zathu ameni mpingo lero wena akukwatira ka nambala folo chifukwa akamasankha samasankha okha satana amawathandiza kutani kusankha ine ndikupemphera kuti ananga mulungu awathandize kutani kusankha chifukwa akapanda kuwathandiza mulungu akwatirana nzitsiru ngatibise ngati atengedwa nziserekwete inu mukufuna chani ana atengedwe nziserekwete tipemphere chifukwa kuli ziserekwete already prepared ni satana wazikonza kale zoti zitenge cha ana anu ziserekwete kodi zikumveka zimene chikamabwera pakhomopo uonera kabudula kuti mwana wanga atengana chiserekwete kodi zikumveka zimene kabudula wa faded uku ni mtundu wina ukusandija oh, oh, oh. ndachita soka mwana wanga atengana cha chiserekwete tipemphere kuti ana athu asatengane chani pano nziserekwete ngati mmene mnachitira inu chifukwa munalilowa lero nzimenezi mpaka mmene mmabwera ku chalichi mukununkha mowa koma omwe amuna anu mnachikununkhira kachaso mpaka iweye kudayika ngati perfume mfungo la kachaso ukamabwera ku chalichi iweso ukununkha cha anatengana cha chifukwa chisankho chinavuta ameni mpingo osangonamizira satana kwina nkutani nkusankha ameni mpingo kodi zikumveka zimenezi ana akazi ndi asungwana amisinkhuku ameni pangisani maphunziro ndizakuwuzeni mtundu wa ziwanda zimene zimakukwatiwitsani nziserekwete kodi zikumveka zimene mtundu umenewu amautcha kuti solo ya mano ndiye mukapanda utchula bwino mukhoza kungoti solomoni kodi zikumveka zimene umabwera pa 8 years kuzayamba kusokoneza mukamafika 12 years wapanga kale capture maganizo onse achani amwanayo pamenepo kusankha kunta kumvuta kodi zikumveka zimene ine tsiku lina ndikumuyitana mwana wanga mnyamata ndikumuuza kuti amwene khalani apa ndipemphererani inu kusankha kumakutanini kumakuvuta kungocheza ni nzake wa ccap apita ku chalichi cha ccap akangocheza ni wa ziyoni mukampeza kulukukuluku bwanji mukampeza kwa tambalale ali pakati pa ziyoni ali kudugu bwanji mani osman akuti "Ah, ndi nzanga kusankha ku- nazo oho akulu walinja tsiku limenelo ndikuchoka mtauni ndiye ndikuyenda kwapasi ndampeza ali pa geti ya mtima woyera palichi cha pa lilongwe girls apo ndikuti amwene bwanji kodi mudikira chani akuti a mzanga amapemphera uko ndiye wandiuza kuti tikumane ndi ansembe kuti inenso andilembe kuti inenso ndizakhale wacha inu koma awa kusankha koma kota solomoni nthawi zina solomoni amene akhoza kuvutisa mzibambo kusankha koma kota kolakwika ana a mulungu masana ano timpemphe mulungu tiyambe kuyika pa ndandanda mmene timata timasankhira mwana wanga amazunzika ngati ali ku nthawi ya nyama zanu upeza wamangaja uzangozoti ndiye kuti akucheza ndi isa akucheza ndi isa kupeka zimene ndiye kuti akucheza ndi chani tutezi umona pakhomo palibe bwanji kuti anali kuphiri kubunda uzaona ndiye kuti akucheza ndi isaac wakhala akusala koma kusalira anzake alibe chani iyeyo akapeza anthu akumwa mowa amamwa chani ndi munthu ameneyo ndi akubweza nailo kuti wandimenya khofi mmwenye bwanji kuti a ndili ndi anzanga enda wakenso kuujeniku ndiye anandituma kuti ndikagulise madiraki ndiye ndangolowa kumpandako basi mmwenye angofikira kundigwira pakhosi ine achimwene mofatu ine Izi- alibe chani mwanayo kodi zikumveka zimenezi kodi muli ndi ana achoncho ana a mulungu masana ano timlole mulungu alowererepo pa nkhani yathu ameni mpingo mulungu atanipo pano ndizothekanso kuti azimayi ena amapanganso zinthu zomwezo alibe cha alibe chisankho sayang'anira ndalama imene imapezeka pa khomo akakhala ndi anzawo opeza bwino amafuna iwonso akhale ngati wota umaziwira umve kuti o akucheza ndi Nachisale osasamba wezi kupeka zio alibe cha ana a mulungu ife ngati ana a mulungu tidziwe kuti kodi choyipa chimachokera kuti chimachokera kucha kuchisankho nde uthenga wa masana ano ndi wakuti kodi ana a mulungu mungalole kuti lero tipeze solution yothetsera kusankha kolakwika Mumulole Mulungu kuti alowe mu mtima mwanu, molunjika, ndi kumuika ku ubongo kwanu, kuti, Ambuye, ineyo ndikufuna ndidzisankha motani? Molondola.